A pustis de tres chidas in ruju sa Sardigna torrat in colore arantzu. Su mezoru de sos paràmetros epidemiològicos at permìtiu a su ministru Speranza de firmare su trinta de aprile s'ordinàntzia pro nos nche fàchere essire dae sa zona ruja e sa neche de su mudamentu de colore est istau un'aumentu de sos casos de coronavirus e de sos focolajos chi an cajonau sa suferèntzia de sas istruturas ospedalieras in custas binti dies sos paràmetros Sunu mezoraus a manera sichia cumintzande dae s'erre chin ti chi cando semus intraus in zona ruja fit unu virgola barantoto e como imbetzes est suta su limite de leze. Sa punna como est a intrare in presse a sa zona groga chi diat cherrer narrer chi sos contagios a sa die an sichiu a minimare. Su fatu chi unas cantas misuras apan abrandau però non cheret narrer chi podimus fàcher comente nos paret, sos sardos pessande a s'esperientzia de sa zona arba ube pariat chi de Covid non bi nd'aiat prus, depen poderare galu una paja 'e chidas e tènner passèntzia. Sunt istadas fatas belle seschentamiza vacinatziones e intro 'e maju s'isperat de arribare a unu millione. Sa zona arantzu imponet galu unas cantas règulas astrintas pro tzilleris e ristorantes, non mudat nudda, sichin a bèndere ma

Sos grupos de minoràntzia de su Cussìgiu regionale pedin unu pianu pro sarvare sas impresas sardas e pro cussu ant presentau una motzione urgente supra s'impatu econòmicu, finantziàriu e ocupatzionale de sa crisi cajonada dae sa pandemia. Secundu Cesare Moriconi, cussizeri regionale de su PD e primu firmatàriu de su documentu, sa Sardigna est una regione a riscu mannu. Lu nana totu sos datos e sas anàlisi chi arribana dae su Fundu Monetàriu Internatzionale e dae s'Istat. Sa Giunta non podet sichire a facher fint'e nudda. Bi cherene misuras urgentes e ragionadas pro chircare de firmare s'impatu de sa crisi a sas impresas sardas. Sos cussizeris de opositzione sun apistichinzaus pro sa mancàntzia de un'istrategia de sa Giunta regionale, un'istrategia pro su tempus benidore e un'atzione lestra pro dare azudos, la pedit fintzas Eugenio Lai. Chin s'isblocu de sos licentziamentos e chentz'unu pianu pro sarvare sas impresas s'arriscu est chi, B'an a èssere unu pore de disocupaus, at nau Lai. S'atzione de sa Giunta est patinde ritardos mannos, sos azudos pro sas impresas sun firmos dae prus de un'annu in sas cassas de sa Regione. Una situatzione chi si diat pòdere agravare in presse. Sa crisi in Sardigna at a corfire a manera meda prus pesante in sos meses imbenientes cando an a benner mancu sas garantzias de s'Istadu, at sutalineadu su capogrupu de sos progressistas, Francesco Agus. Si s'intervenit deretu b'est galu sa possibilidade de sarvare medas impresas. Pro prus de tres meses an isetadu a los mutire pro fagher su vaccinu, chin su pistichinzu de essere unu periculu pro sas pessones chi assistin e pro sos parentes debiles. In fines mercuris coladu est arribbada sa telefonada chi fin isetande. Ch'est acabada bene pro sos os de sa cooperativa Progetto Uomo de Nugoro, de sos cales nd'at faeddadu Telesardegna puru una paia 'e dies fachet, a sos setantatres operadores sòciu-sanitàrios de sa coperativa, chi cada die fachent assistèntzia a domicìliu a patzientes fràgiles e alletados, su bintotto de aprile los at chircados s'ATS. Ant dèpidu isetare meses ma in fines totu cantos ant ritzìvidu sa prima dose Pfizer, pro sa segunda ant dèpere isetare bintunu dies. E si pro sos operadores de Nùgoro sa situatzione est torrada in bonu galu non s'ischit cando an a vacinare sos os de su Plus de Siniscola. Dechinnas de professionistas chi chentza immunizatzione cada die andan a domo de ses e oto patzientes dèbiles, ponende in perìculu sa salude de sos patzientes, de chie los depet acudire, de sas famìlias e fintzas sa salude issoro matessi. Pacas fialas de vacinu chi però podent pònnere in securesa medas vidas. E s'ispera est chi s'ATS las acatet in presse. Sas cunsichèntzias econòmicas de sa pandemia in su territòriu de su 'e Nùgoro sunt istadas metzanas forte. Si non si ponent in campu interventos urgentes, s'arriscat sa morte de su sistema produtivu intregu. Est Roberto Deriu, cussizeri regionale de su Partiu Democràticu, chi mentovat su documentu de s'Istat duamiza e bintunu subra sa cumpetitividade de sos setores produtivos a pustis de s'impatu de sa pandemia e chi catàlogat sa Sardigna comente sa regione chin s'arriscu territoriale pejus de Itàlia. Deriu sutalìniat chi de ses chentos e deghe sistemas locales natzionales de su traballu, deghe de sos binti comunes pejus sun sardos. Bintisete de sos trintanobe sun in fasca de fragilidade arta e intre sos pègius bi sun medas sistemas de traballu de sa provìncia che a Dèsulo, Fonne, Sòrgono, Bitti, Orosei e Siniscola. Sa derruta econòmica de Nùgoro e de totu sa provìncia est sichiu e inesoràbile, nat Deriu e sos nùmeros a donu manu lu certìficant. Dae sos datos Istat de sos ùrtimos annos resurtat difatis chi medas impresas de su territòriu nostru presentant criticidades graves chin minimada de faturadu, arriscos operativos sèrios, peruna istrategia pro che superare sa crisi. Est craru chi sa Sardigna, a manera particulare sa provìncia 'e Nùgoro, sunt connoschende una crisi profunda e istruturale chin sa pandemia chi at agravadu una situatzione chi fit zae metzana. Pro Deriu si depet sarvare su sistema econòmicu de su territòriu nostru E su PD chin s'inauguratzione de s'àndala nova in Provìncia 'e Nùgoro si depet impinnare pro cussu, concruit Deriu. Carchi cosa si moghet in su trasportu marìtimu pro garantire a sa Sardigna cullegamentos adeguados chin su continente in istiu e in sas àteras istajones. In sas dies coladas su Ministeru de sas Infrastruturas e de sa Mobilidade Sostenìbile chin unu decretu de su Dipartimentu pro sos Trasportos e sa Navigatzione at assignadu a sa cumpannia Tirrenia CIN su servìtziu de trasportu marìtimu in sa trata Civitavecchia-Terranova e Terranova-Civitavecchia. Sa sotziedade de navigatzione depet fagher su servìtziu pro bintibator meses rispetende sos òneres de servìtziu pùblicu dae prima die de maju duamiza e bintunu. In su decretu si pretzisat chi intro 'e maju CIN Tirrenia, paris a GNV e Grimaldi, in sede de prima atuatzione e segundu règulas non discriminatòrias dae prima die de Santu Camine duamiza e bintunu a su trintunu de maju de su duamiza e bintitres, sas tres cumpannias ant a pòdere presentare unu pianu operativu cumpartiu pro totu sos bintibator meses de sa durada de sa gara. Sos sindacados, a manera particulare Filt CGIL Sardigna, ant apretziadu sa detzisione de su Ministeru chi evitat s'isulamentu de sa Sardigna nordorientale mescamente in iberru. Abarrat su problema de sa trata Civitavecchia, Arbatax, Casteddu ca a su bandu no at partecipadu nemos. E pro su trasportu marìtimu intre sa Sardigna e su continente abarrat s'incògnita de su destinu de sa CIN, pro sa cale sa Procura de sa Repùblica de Milano at presentadu istàntzia de fallimentu a su tribunale, pro unu passivu de sa sotziedade de belle duchentos milliones e dèpidos pro battoschentos milliones de euro, su tribunale fallimentare si diat dèpere pronuntziare intro su ses de maju.